ehihie ọma nụ ndị na-ekiri anyị ugbu a ekenekwa m unu nke a bụ ọnọkọ ugwu ahụ eji mara ụmụ afọ Igbo ojemba na Africa Independent Television AIT aha m bụ Ngozi Ogaga Ata nnọọnụ na ojemba nke tata ọ ga-adị mkpa ka anyị jepụ ejepụ maka na unu ma na anyị na-eje na mba anyị jee anyị na-egosipụta unu ọ na-atọ unu polina polina mana nke tata mụ na nwa ada onyinyechi Ozoemena hmm? mụ na ya ga-anọ wee firịta ọnụ nke tata wee kwuolu ka o si wee dị gbasara ụmụafọ igbo ngwanụ ka anyị naratụ na obere ozi anyị na-anachite anyị nachitezenu ka m tụpezie ya bụ azụ nke anụmanụ ga na alụnụ
igbo amaka igbo zuru ka eme igbo ga-adị ojemba alọghachila n'ike na ebube na africa independent television ait ojemba maka ndị igbo
Anywhere you go,

gbachapụ ọsọ n'ebe afụ lelele lachapụ ọsọ n'ebe afụ tiri eti ngwanụ ama m na unu ayọrịtụgo obere egwu ahụ nyere unu ya mere na mụ na nwaada onyinyechi Ozoemena mụ na ya nọ ebe a ka ọ gwa anyị ihe ha bu wee hibe igbo amaka maka na a sị na igbo amaka ndị ụwa m ọzọ m ka ga-abụ onye igbo Igbo bụ ihe eji ndị eji eme ọnụ. Igbo bụ ihe ji Naịjirịa. Ọ sọkwa ndị niile na-achị chịchaa ihe niile na-achị. Anyị bụ Igbo ji Naịjirịa. Ọ bụrụ na i kwe, chi ga-ekwe. Ndewonu. Nwaada Onyinyechi Ozoemena, kelenu ụmụ afọ Igbo. Ọhaneze ndị Igbo ekelekwa m unu taa. Aha m bụ Princess Onyinyechi Ozoemena, nwa afọ na Mbanọ, Ehime Mbanọ. Mpa m wụkwanụ onye eze. na Mbanọ nke a na-akpọ Eze TI Ozoemena. Ndewo nụ ụmụafọ Igbo, ọ bụ na anụgonụ ihe o kwuru na ọ dị mma n'ịnụ n'ọnụ onye onye ọnụ onye kwuru okwu mana ka o sina dị o nwere ihe unu na-ehibe a na-akpọ Igbo Amaka biko kọwara anyị ihe bụ Igbo Amaka Igbo Amaka bụ na Igbo mara mma Igbo amakwaranụ mma wụ taa na anyị nọ na mba ka anyị kpọnụ Abuja mba because ala Igbo wụnụ Imo na ndị otie otu anyị nọkwa na mba anyị na-asị ka anyị nwa nọkwa n'ebe a ka anyị ghara ichefu ebe anyị si pụta ala Igbo mara mma bụ ebe anyị si pụta anyị aga anọrọ ebe a na-eme ka anyị bụ ndị ugwu dịka ụmụnne anyị na ụmụ anyị nọ ebe a na-amụzi asụsụ ndị ugwu na-eyikwa ma akwa ha na-ebi ndụ ha ka anyị wụ ndị ugwu so igbo amaka wụ ichetara anyị na ebe anyị si mara mma igbo mara mma ihe ncheta anyị na-eme emume ihe ncheta maka ọdịnala ma eh, omenala ihe dị na culture anyị ihe niile mara mma anyị na-eme n'igbo ka anyị chetara onwe anyị nwa ndị nọkwa na Abuja anyị agbakọ ga-apụta ka anyị tụlee ihe a legodo otu anyị ga-esi eme ya ka igbo si ike otu asụsụ ndị ọzọ Igbo anyị na-ahapụzi ya ka ọ na-ala ala n'ihi na ọwụ ebe anyị si enweghị ihe ọbụla ị na-achọ na naijiria na agaghị asị gị laghachi ebe i si bịa ị pụta ebe a sị ị na-achọ ọchịchị a ga-asị gị lawa na constituency gị ka e deliver gị ebe ahụ but ụmụ anyị ma anyị nwa anyị nọ na abuja ebe a anyị adịghị anyị amaghịzi ebe anyị si pụta ọ ga na-afịa ezigbo arụ ọ ga yes ị gaghị aghọta ịba na ala Igbo ị gaghị emekọrịtanwu with ụmụnne gị maka i furu efu na mba hmm. ị gaa na-aghọta ọdịnala ị gaa na-aghọta omenala onweghị ihe ị ga na-aghọta ọ ya wụ nsogbu ọ ya wụ ihe bara m n'isi ba m n'akọ ba m n'uche m ji sị mba ka anyị pụta tụlee ihe a mara ma anyị ga-emekọrịtawa na mba dịka otu a anyị na-eme nke a na Abuja na e nwekwee ndị ọ na-amasị ga-asị ka e mee ya na Lagos nwee ndị ọ na-amasị sị ka e mee ya na Port Harcourt nwee ndị ọ na-amasị sị ka e mee ya na even Osun state obodo oyibo ebe ọbụla ọwụ ihe nzukọ ọwụ ihe nzukọ ndị Igbo ị na-echetara a na-asụ asụsụ Igbo ọwụ a program ọwụ anyị na-asị ndị Igbo bịanụ ọ wụrụ ma ị na-anụ asụsụ ị na-amụta asụsụ ọ wụrụ na ị hụtụbe ebe e mere omenala mbụ ị na-ahụ ọ wụrụ ma i chefuola nri anyị ihe ndị anyị na-eri i soro wee rie ihe dị otu ahụ ọ ihe anyị chọrọ ka anyị ọ ga-enye m obi aṅụrị na ụdị ihe a nọ na-eme na ala Naịjirịa hmm. dịka ọ na-abụ onye pụtazie ị sị ya biko nne kee ka ị mee ma ọ na ị ga n'ụlọ ebe mmadụ na ụlọ ọrụ mmadụ Mm. ị na-asị ya ndewo onye isi daalụ ọ sị gị biko biko biko biko gaa asụkwana Asụsụ. asụkwana asụsụ igbo ebe a na a ga-asị na na o nwe ihe ọzọ gị na ya na-akpa Mm. mana o nwe ihe ndị igbo na-eme ụfọdụ ndị igbo abụrọ ha ncha niile ọ na-abụ ihe kpatara ndị mmadụ ji ekwu ya bụ ihe ha na-abụ ha bịa ha sị na o nwe onye o nyere aka maka na ọ wụ nwanne m bụ onye igbo emechaa ọ gaa n'azụ pụọ mụ mụọ n'azụ Mm.
mgbe ahụ anyị na-atụkwa n'onwe anyị bụ ịhụnanya ahụ na-adị ebe a na-anaghị asụ asụsụ ebe anyị na-anyị lọfụ ha ebe anyị na-ahụghị onwe anyị n'anya anyị na-ahụkwanụ asụsụ anyị n'anya enwekwụrụ otu anyị ga-esi ahụ onwe anyị n'anya ndị ugwu ihe na-eme ha ji ha na-eme onwe ha ihe ọjọọ asụsụ ha ahụ ha bu ya n'isi Ọ eziokwu. ebe ọbụla ha gara ha sụọ ya ọ bụdụ ha ị chọrọ ime ha ihe ọjọọ obi a- a- a- a- abịalata gị Mm. but igbo a zụrụ anyị zụọ anyị that na anyị sụwa oyibo anyị anyị gawa na mba chọwa ihe anyị ga-eri mewe nke a mewe enwe a zụha anyị ka anyị hụ onwe anyị n'anya ọ ya bụ nsogbu anyị na-enwe na mba ịkpọ onye ọkpọ onye igbo kpọ onye igbo onye ọbụla na-azọ isi onwe ya ọbụla na-azọ isi onwe so as- asụsụ dị ike asụsụ na-enye aka ijikọta ndị mmadụ o nwere ihe ikwu maka onye ugwu ga-abụ onye ugwu gaa mba ọzọ ihe o nwere ike ime ụbụrụ agba mhm, onye ugwu nwere ike isi ebe ọbụla ebe o si bata na Abuja bụ bata na obodo ndị ugwu o nweghị ihe o ji naanị ihe o ji bịawa asụsụ ọ pụta sụọra nwanne ya asụsụ e, enye ya e, space ya erewe ihe dị ndị ukwu ukwu moto bụ ụgbọala ndị nnukwu ukwu ya apakịa na-azụ ya ahịa o nweta ọnọdụ otu onye igbo hụ nwanne ebe ọ na-eme ya ọ chụpụ ya ma ọ gaghị azụ gị ahịa ọ wụ ịzụga ma ọ gaghị atụnyere gị ọ na-achọgharị ndị obodo ndị ọzọ ọ ga-agaga tụnyere mhm. hapụ gị igbo anyị so ya bụ ihe nwekwara ka ọ dị maka ị gazie kịta ị fụ ndị na-agba mbọ ndị ji ego achụ ego mm. ị fụzi na ọ bụ ndị

ịgbazikwa aka mhm. ịgba ezigbo aka mmago n'ụtọ ha a na-asị na ọkụkọ tichicha aka ụtọ oti akị mm. ọ ihe ị ga na-emezi mana ka o si na-adị ka anyị jegodo ka anyị jee naratụ obere ozi anyị nachite jụọkwanụ ụmụ ụmụafọ ụmụafọ igbo ndị toro eto tozuo nwoke na nwaanyị jụọ ha kedu igbo amaka ihe anụwa e hibere ha anụgo maka ya ọ dị mma na a ga na-eme ya ngwa nka ilekwa

gbachapụ ọsọ n'ebe afụ lelele lachapụ ọsọ n'ebe afụ tiri eti Igbo Amaka wụ um, eh, m- mmemme mmemme anyị na-eme ka anyị kpọpụta eh, ụmụnne anyị ebe niile ha nọ n'Abuja ka ha bịa ṅụrịa ka a soro anyị mata ihe a na-eme ka a mata na anywhere ị nọ e- ebe bi- ebe- ebe- ebe niile ị nọ

Igbo amụ na Amerịka na-asụ Igbo maka na Igbo amaka Igbo amaka Igbo zuru ka eme Igbo ga-adị Ojemba alọghachila n'ike na Africa Independent Television AIT ojemba maka ndị igbo ụmụafọ ama m na ụnụ anụgonu nke ha kwuru n'igbo amaka n'ezie igbo amaka ọha na eze ndị igbo ama m na ụnụ na ya wee n'igwe onyonyo ọ ka mma na ụnụ kwadoro asụsụ na omenala igbo na ejike anyị niile ma ihe eji mara ndị igbo nni na ihe ndị ọzọ ya mere na nwa ada kedu e- emume anyị na-ekwukwanụ maka ya bụ igbo amaka kedu mbọsị ehibere ya bụ ihe kedu mbọsị a ga-eme ya bụ ihe ọ wụ na mkpụrụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa oktoba ka anyị ga-eme ya ma bụ ihe na elekere nke ise nke oge mgbede hmm. na Abuja ebe a na Abuja ebe a kedu ndị ọdịnaya ka anyị na ndị anyị na-atụ anya na ha ga-abịa ndị dị aṅaa ndị ji ọkwa ma ndị na-azụ ahịa ndị ndị na-akụ egwu ma ndị nọ na ele ha na-akpọ ya nzukọ ndị na-eme ihe ọchị mm. ha dị ọtụtụ ha dị ọtụtụ ma ndị ụmụ nwanyị ndị ndị na-ehe ede eh, ọtụtụ mba mm. na asụjikọta njikọta ụmụ nwanyị ha dị ọtụtụ ndị anyị na-atụ anya ha ha buru ibu ha buru ezigbo ibu hmm. ya mere na ngwa na unu ga-eke ekike ee wee kwado na-akwado nu maka na ụbọchị ahụ anyị ga-akwado ngazi n'eze ọrịa ahụrụ ya nụ na a anyị ga-ahụ ma ngazi n'eze abacha ma nkwọbi nri anyị ga-agụ ụkwa ụkwa ga-abụ ga-abịa aka sie ọ ga-adị ee ngwa na ọ ga-aga ga-anọkwa ebe a hoo ha chim chim m ga-anọ ebe a maka na ihe anyị na-eme bụ ihe akwadoro akwado maka na o nwe ndị tinyere ha aja n'ukwu na-asị ha ngwa gabanụ dịka ndị governors A sị, Ngwanụ gabanụ na ha nọkwa anyị n'azụ. Ndị na-eme ihe onyonyo nọkwa, ma ndị na-akpa eme ihe ịkpa amụ nke ọ na-abụ ị na-ekiri na na Facebook ma Instagram ọ nọrị na ọchị a na-atọ gị ya bụ ọbara mgbali elu a na-agbatu ụbọchị a ka ị ga-ahụ ya otu a ọ bụrụ ndị ọ bụrụ ndị bekee asị gị live and direct ka o sina dị na anyị ga-achọ ikene gị dịka a ga-asị nkwanyere ugwu anyị ka na-akwanyere dịka onye tọrọ anyị ma ndị mmadụ ma ndị anyị na ha na-emekọta anyị ka na-akwanyere mmadụ n'ala Igbo mhm. ala Igbo aga m asị anyị na-agbalị aga m asị na anyị na-akwanyecha dị ugwu ya ma bụ ugwu ebe ọ ga-eru n'isi pụta anyị na-agbalị ọ bụ ihe ịmụtanụ ekele mhm. because nkwanye ugwu ndị Igbo bụ gị ịmụta otu eji ekele mmadụ keleshie ya ọfụma ụfọdụ n'ime anyị na-etonụ n'ala Igbo anyị amaghị so ndị kwesịkwara n'ịma wụ otu a na anyị na-eme ihe ihe Igbo Amaka ndị ndị mpa anyị ha ndị nna anyị ha apụta wee kwuo okwu kụzie a na-amụta mara na ndị nọ n'Abuja nọ na mba ya awụha ala Igbo ka anyị nọ ihe anyị nọ wụ mmụta mmụta and anyị egosikwara na anyị dị willing na ịmụta anyị chọrọ mmekọrịta so ka anyị mụta otu nkwanye ugwu ahụ anyị ana-akwanyezi ya ọfụma kwanye ya karịa otu anyị si akwanye ya ruo n'ọmị n'ọmị gị ọmị ya
nwa afọ ịbụ nwa ezigbote nwa afọ ee ụmụ afọ ngwanụ ọ ga-adị mma maka ọ na-abụ ndị mmadụ pụta na-asị he onye ahụ nwoke kere ekike dịka nwa afọ Igbo onye ahụ kere ekike dịka onye abụrọ onye Igbo kedu ihe i nwere ike ikwu dịka ekike anyị ọ na-abụ Ụfọdụ oge, uwe ụlọ akwụkwọ n'Anambra steeti e werezi isi agụ kwaziere ụmụ akwụkwọ mm-hmm. ọ dị mma ka ọ na ọ dịrọ mma anyị ga-eme ya anyị ga-eme anyị mee ya otu ọ ga-adị e, emezie ya emezie mm. ị ma e nwe otu anyị na-eme ihe n'ala Igbo a chọọ ime ihe anyị emekasị ya mm. mezie otu ọ ga-emezi ya ọ dịzi ka ọwụziele ihe ọkụ ọkụ ọwụzi ihe e, a na-asịzi ọwụzi force dịka ndị oyibo si asị mm. but ọ dị mma ka anyị jikwa ejikwa dịka ndị Igbo hmm. but ọwụ n'otu anyị ga-eshi jikwa ya ọ dịzie ka anyị ihe anyị chọrọ ikwu ya hmm. ma ọ wụ e nwere ihe ọjọọ anyị chọrọ igosipụta n'ime ma ọwụ anyị abịala ọgụ ma ọwụ e nwere committee anyị na-form maka ịlụ ọgụ hmm. ọwụ ya bụ ihe dịka e nwe ihe m chọrọ ịkọwakwa gbasara Igbo Amaka Igbo Amaka awụ okwu ya na Igbo ọgụ ihe anyị chọrọ wụ ịmata onwe anyị mee ka asụsụ anyị ghara ịla mee ka ịdị n'ụtọ anyị ghara ịla ka Igbo tọwa ụtọwa because a na-asị ụra tọwa ụtọ e kwowe ekwo so ọ ya wụ ihe bụ Igbo Amaka Igbo Amaka awụhụ pụta nụ bịa lụwa n'ọgụ enwekwa ọgụ mmadụ bịara ịlụ mana Igbo Amaka abụhụkwa ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ ya ka m sịrị ka m kọwa ọ ihe m sị ka m kọwara ndị ndị otu anyị ka ha nwee ike kwado akwado na ọ wụ ihe ọṅụ Igbo Amaka wụ ihe ọṅụ ihe ọma ihe ọma e nwe nwanne gị ị ga-ahụ ebe ahụ ịtụ gị ihu anya ya kemgbe ị nọ na Abuja mm. ị bịa Igbo Amaka e mere na Abuja gị ahụ ya ihe ọṅụ mm-hmm. ị lawa ị dị happy ọ ya wụ ihe anyị obi aṅụrị ana-akpa gị mm. ị hụrụ onye ị hụbeghị kemgbe afọ iri maọbụ afọ iri abụọ

Ee, ihe dị m mkpa nọ m n'ala obi m chọrọ ikwupụta wụ mụnwa na onwe m wụ nwa afọ Igbo. Dịka mgbe m gụchara n'ụlọ akwụkwọ m gụchara n'obodo oyibo na-awụ na Naịjirịa ka m wee bata na Abuja ime ihe a na-akpọ NYSC na-ebidozie azụmahịa m na ihe ndị ọzọ m na-eme na Abuja ebe a ha mere m ka m mara na mgbe m na-abịakwa Abuja na m gakwa ga-amụwakwa asụsụ ndị ugwu m gakwa ga-akwakwa a na-akpọ ya abaya enwe ihe ndị ọzọ a na-akpọ ya ndị obodo a na-eyi na ọkwa ihe ga-enyere m aka na ma m nweghị ihe ndị dị otu ọ ga-arakwa m ahụ ebe a m sị mba na naijiria kwa naijiria onye niile mhm. asịrị that na ị ga-awụ ndị ọzọ before ịhụ ihe ị ga-eri ekwechiri bata ebe a wee na-eme ihe dịka nwa igbo dịka nwa afọ na-agbashi mbọ m ike ya na-agagakwara nụ m so m chọrọ ịgwa ndị Igbo anyị na-anụ olu n'ụbọchị taa sị that na ihe ahụ bụ okwu ọjọọ mmadụ ịsị gị hapụ gị ebe i si bịa gaa ka ị ga-emewe na i si ebe ọzọ bịa hmm. ọ dịghị mma anybody gwara gị onye ọbụla gwara gị ihe a gwara gị okwu ọjọọ achọrọ m ka anyị hụ n'anya ebe anyị si pụta

ya bụrụ na obodo ndị ugwu anyị ekwupụta ya igbo mara mma anyị anyị hụ ihe a na-emenwu ihe igbo anyị sị ya ọ gazie ọwụ anyị asị ka anyị ghara ịpụta ihe a wụ ugwu ka e, obodo ndị ugwu ka anyị ghara ịpụta sị Igbo ndị na-ezo amaka ezo. ka a ghara ịsịkwa na ịwụ ndị igbo ịwụrụ ndị igbo ọwụ ihe ọjọọ onye ọbụla nwere n'ebe o si pụta amụọla m gị n'ala igbo ị sị ka amụọrịa gị amụọla gị wa amụọla gị si ị ga-apụta dịka ị na-eto enwere ike pụta sị ị na-azọ governor mm. ị na-azọsị akpọla gị ebe i si pụta sị gị gaa n'obodo unu gaa gaa ka a sụọra gị ọjị ebe ahụ mm. ị gara ebe ahụ gị hayawa ma ndị elders ma ndị ọdịnala sị ha gị kwụrụ ha n'azụ ha nwa na-ekwu gị okwu mana ị chọrọ ịchị anyị but ị na-asụnwu igbo ị maghị omenala enweghị ịma about igbo ọ dịghị mma anyị ga na-eme ihe dị ka ndị ọchịchị ị pụta sị gị ngwa gị ide edemede maka onwe gị n'asụsụ igbo exactly enye gị ọchịchị ọbụla n'ala Igbo ọ dịka ihe a ga-esi ebido mewe ma ị gụọ abịchịdị n'asụsụ Igbo ịgụcha ya amara na ịma ihe ekwe na-akụ ma ọ bụ ihe ọbụla ga-eme ka o gosi na ịbụ nwafọ Igbo ekwuo ya otu ahụ imepụta ya dịka ndị asị na aga na-eme ule amara na ha na-aṅụ ngwọ ka ha na-aṅụ mmanya ka ha na-aṅụ nke na-aba n'anya tupu ha abanye n'ọchịchị hmm. ọ dị ka ihe a ga na-eme ewu bidogoro na Anambra steeti onye ọbụla si na ọ ga-abịa ịchị na Anambra steeti dịka ee eh, Ozigbo ha dịka mm, obiọra ha ha ncha niile ahụ chọrọ ịchị ọchịchị unu niile ahụ unu ga-agụ abịchịdị n'asụsụ igbo o doo anyị anya na unu bụ nwa afọ mana ama m na sinetọ ee Dr. Patrick Ifeanyi Ụba nwoke a bụ onye na-akwanyere ugwu e, ịmagodo na-asị anyị gawa n'ihu na-asị anyị ngwanụ achịnyere m unu aja n'ụkwụ Ojemba unu gawa n'ihu udo dịrị gị na-asịkwanụ gị igbo amaka na ị na-ekwuru maka ya ọ ga-adị mma ka ị gwakwa anyị ụbọchị ọ bụ ọhaneze ndị igbo achọrọ m unu kwado igbo amaka anyị na-enwe ya ma bụ emume na mkpụrụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa ọktoba Anyị na-emekwenye ya na Abuja na BV Lounge nke dị na Fourth Avenue Gwarimpa ha ma bụ ndị nyere anyị ebe ha sị anyị were ji mee ya ma bụ emume so ana m atụ anya unu na unu pụtara ka anyị mee emume a chịa ṅụrịa kwukwe n'okwu e nwee ihe ị ga-atụnye o nwee e nwee ihe ị ga-asị o nwee otu a ga-esi eme ya ya amasị gị chọpụtara anyị dịka anyị na-aga n'ihu ka anyị hụkọrịta onwe anyị n'anya hụ na Igbo na-aga aga ndewo o nwa afọ ị gbọrọ ihe ewu na-eri daalụ nne m na ya mere na ihe ọ na-achọ ịkọwa bụ na ya bụ Igbo Amaka bụ mkpụrụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa Oktoba a ga-eme ya n'Abuja ebe a kpọọ akara nke na-aga n'ihu onyonyo gị ọ bụrụ na ị ghọtara ihe anyị na-akọ maka ya ka anyị gwa gị ihe a ga-etinye n'anụ ma ọ wepụ n'anụ tupu eribie gwakwa gị ihe a ga-ewepụ n'ụtara hmm, ewee nwee ike rie mana ụmụafọ ya bụ ọnọkọ bụ ihe dị mma ọ ga-ejikọta anyị nwa bụ ndị Igbo ọ ga-akwalite asụsụ na omenala Igbo unu echefukwana ịkpọ akara nke dị n'ihu onyonyo aha m bụ Ngozi Ogaga Ata otu a ka anyị si wepụtara unu Ojemba nke tata na Africa Independent Television AIT